an balimaw aw minnu sɔgɔlen don an na nin waati na a bisimila kunnafoni bɛ kɔnɔna na dɔgɔkun laban tɛmɛlen kɛra gɛlɛyaba ye gawo kɔnɔna na a kɛra sababu ye maa minnu n'o ye maramafɛn tigilamɔgɔw olu ye olu gɛlɛya dɔ la olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye fo ka taa se maa sata ma a yɛrɛ k'a fɔ ko maa satɔ kɛra maa fila ye wa maa caman yɛrɛ jogila yala mun nana ni nin ko in de ye yala nin min kɛlen filɛ ne tan tɔ ninnu tɛna kɛ sababu ye ka dansigi dɔɔni bɛn sɛbɛn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ yaasa bɛn ka se ka sabati wa ninnu ye ɲininkali ye an bɛ min jaabi ɲini bi jamukan kɔnɔna na maa welelen ye kader mayiga ye ale bɛ association gawo lama borey la kader bisimila assalamu alaikum ka fara o kan docteur abubakari konate parena i bisimila kɛnɛ kan ah, ayiwa an tun ye wele bila adei mayiga ma ale bɛ plateforme la nka a ma se ka an ka kɛnɛ sɔrɔ basi tɛ an bɛ tɛmɛ n'an ka babu ye alors an bɛ taa kader mayiga fan fɛ kader hmm? eh, dɔgɔkun tɛmɛnen in na yala kow tɛmɛna cogo di gawo fo ka na an se nin yɔrɔ in ma
bon eh, an bɛ min eh, kalama gawo ko in na euh, a fɔra ko su fila de yera mhm. e o su ninnu tun ye arabu su ye donc arabuw ko ko o tɛ bɛn olu ma mɔgɔ minnu sara fana u ma sa gawo yɛrɛ u sara à peu près à 45 km comme ça de gawo i n'a fɔ dugu jumɛn euh,
n hakili t'a dugu tɔgɔ la dans la commune de Soni Ali Ber fan fɛ voilà mais u yɛrɛ ko k'a sara Taboyi mais k'a sɔrɔ Taboyi yɛrɛ tɛ c'est dans un autre village o kɛlen kɔ arabuw nana u ye malifa ta u y'u musow n'u denw labɔ gawo kɔnɔ u yɛrɛ nana jɔ ni malifa ye ka malifa ci fan bɛɛ fɛ ko bɛɛ k'i ka butigi ni sow bɛɛ ka datugu bɛɛ ka don so kɔnɔ donc o mankan tun bɛ sen na finalement euh, su kolen u taara baga garidikɛ dɔ ma min tun bɛ ka taa ni a muso ye a taara n'a muso de ye hopital la a muso tun kan ka jigin a kɛtɔ ka bɔ ka taa fura ɲini u y'a tirer donc garidikɛ sara wa eh, u y'a ka malifa fana ta ka taa n'a ye euh, ka mɔgɔw to euh, o situation na o lahalaya la eh, mɔgɔ wɛrɛw nana fana denmisɛnninw minnu joginna a fɔra fana ko balle de ye u jogin donc o don yɛrɛ an y'a mɛn fana k'a fɔ ko don min na kibaruya fɔra ko mɔgɔ fila ninnu su yera o don wula fɛ de 17 heures jusqu'à 23 heures eh, banbanci ninnu ni arabuw n t'a dɔn bandiw don en tout cas dɔw kɔni ye malifa ta ka taa don village nin na a fɔra k'u yera yɔrɔ min na ka sɔrɔ ka taa buguw jeni mɔgɔw banana sow jenina tout ça là k'a fɔ ko k'u b'u yɛrɛ venger voilà mm, a kɛra un règlement de compte voilà a kɛra règlement de compte ye mm-hmm. mais mm-hmm. gawo jeunes don min gardikɛ sara su fɛ o don de olu fana ko ko bon ko euh, trop c'est trop sisan f'u fana ka wuli k'u jɔ k'a dɔn fɛn min bɛ ka kɛ réellement Eh, su kɔni a ganna kosɛbɛ eh, fo ka taa dugu jɛ gawo jeunes eh, gawo société civile mɔgɔ caman tun bɛ karew kɔnɔ et puis dugu jɛra u ye marche boloda ka taa u ka dusumangoniya yira dusumakasi yira gouverneur la
Alors, euh, an bɛ taa Bubakari Konate fan fɛ euh, PARENA ye euh, lase dɔw kɛ nin ko in senfɛ aw fana ye mun aw y'a sɛgɛsɛgɛ ka taa bila yɔrɔ jumɛn de nin ko in nana cogo di aw fan fɛ. ok merci yanni n ka don kuma na fɔlɔ n bɛ foli d'aw yɛrɛ ma fɔlɔ aw kunnafonidilaw surtout Renouveau TV kuma ni kuma actualité kan k'an wele ka na n kɔni ka faamuya b'a la n'a sɔrɔ nin bɛ kɛ mali chaîne caman kan surtout an ka chaîne nationale mɔgɔw bɛ bɔ dibi la ko caman bɛ faamuya bɛ don an bɛ bɔ fili kɔnɔ o mana bɔ yen an bɛ taasibila kɛ banbaatɔw ye n'u baramɔgɔw ala ka hinɛ u la mali kɔrɔnfɛla kunnafoni na centre gɛlɛya b'a kɔnɔ an bɛ dugawu k'u ye pour que hali bi ala ka jisuma k'a fura ye mɔgɔ minnu ɲin tola la an bɛ taasibila k'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasiw fara civil kan n'u baramɔgɔw an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ suma amin ee effectivement semaines tɛmɛlen na an y'a ye mouvement kɛla Gawo que arabu fila su yela Gawo kɛrɛfɛ dugu dɔ la ɔ o kɔfɛ ee arabuw y'u manifester dans un premier temps u ni gouvernement y'a essayer k'u calmer ɔ communauté arabuw o kɔfɛ tuguni gardikɛ dɔ fana ɲin nana bɔnna la n'o ye Songhoy dɔ o nana ni situation tɔ bɛɛ déclenché de donc an communiqué k'a da mun kan mun de la y'an se yan bi parce que i n'a fɔla dɔrɔn communauté filaw mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn kan furukɛɲɔgɔnw balimaw k'olu ka wuli ka marifa ta k'a ɲɛsin ɲɔgɔn ma tile kelen tajuru sara bolo kan an kan k'an yɛrɛ ɲininka ko caman na mara bɛ cogo di an ka jamana bɛ min état bɛ min n'i ye jamana kɔnɔdenw wililen ye ka marifa ta ɲɔgɔn kama tajuru sara bolo kan o tiɲɛniba don o kɔrɔ jamana yɛrɛ tɛ yen jamana tɛ yen ɔ accord dɔ dun kun siɲɛna bɛnkan sɛbɛn kun siɲɛna mali ni banbaanci kɔrɔlenw cɛ ka tɛmɛ ka da 2012 événement kan groupe armé ni ɲɔgɔn cɛ mais y'a ye kɛlɛ nin wulilen olu groupe armé kelen dɔw nana ka na fara communauté dɔ kan marifa b'u bolo u bɛ ka marifa ci dugu kɔnɔ u bɛ ka fɛnw kɛ alors que accord signé a fɔlɔ tun bɛ yɔrɔ kɔrɔ min na u ka taa yen u man kan ka don dugu kɔnɔ ni marifa ye accord fana tun ye sira dɔw yira fana ni marifa kan ka minɛ u la u u u lasago yɔrɔ dɔ la pour que marifa kana yala yala mais nin bɛɛ kɔfɛ nin mankan nin mun yira an na ne yɛrɛ siranna kosɛbɛ maliyɛnw bɛɛ dusu kan na ka d'a kan an y'a ye population yɛrɛ marifa min b'olu bolo dugu la o tɛ hali groupe armé ninnu bolo u armelen don marifa dogolen b'u bolo population civile de bɛ ka marifa bɔ an bɛ bamatu ta la ja population civile marifa b'u kun donc o de yera nin ko in senfɛ o ko yela nin senfɛ marifa b'u bolo u groupe armé fana nana fara ɲɔgɔn kan k'u renforcer u bɛ ka marifaw ci yɔrɔ la les menaces entre eux donc o ye fɛn min ye o kɔni kɔrɔ an b'an yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ jamana bɛ yen tuguni parce que ni jamana tɛ yɔrɔ min na nin ɲɔgɔnnaw de bɛ kɛ. ah gouverneur gouverneur bɛ Gawo wa. Ah, oui gouverneur bɛ yen jamana cakɛdaw bɛɛ kan effectivement an bɛ se ka ɲɔgɔn ɲininka o la wa. o de ye ɲininkali kun ye o de ye jɔrɔ fana kun ye. Mhm. nka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la n'olu tɛ yɔrɔ min na an bɛ an bɛ se ka explication dɔn mais olu bɛ yɔrɔ min na nin ko bɛ ka kɛ yen gouverneur bɛ yen mɔgɔninfin tɛ o taabolo dɔ de bɛ yen i kan ka mun kɛ baara dɔ de bɛ yen i kan k'o mun kɛ ni gouverneur o kɔrɔ ko état bɛ yen état ka lasigiden dɔ bɛ yen. lasigiden nin kan ka état ka baara de kɛ bon ni sanfɛla la ni baara tɛ ka kɛ a ka gɛlɛn i ka ciden k'i ka baara k'i nɔ la an kɔni ye gouverneur wele a y'a essayer k'a seko kɛ mais combien de jours ɔ mɔgɔ arabu ninnu su ye la communauté eh, communauté arabu bɛ k'u ka colère manifester u bɛ ka kuma gouvernement ma communiqué kɛ gouvernement ma fɛn kɛ an kɔni u ni gouverneur bɛ kuma na nin yɔrɔ fana na an bɛ Gawo autorités bɛɛ lajɛlen fo mhm. arabuw sɔngoyiw tamasɛkiw u jɔ u jɔyɔrɔ la alimamuw fara dugutigiw kan u y'a essayer ka kuma min fɔ o bɛn kuma ye n'i y'a ye hali tension sela nin yɔrɔ la a ma tɛmɛ nin kan an bɛ yɔrɔ min na fɔlɔ n b'a fɔ olu y'u seko kɛ mais a tɔ kun tola mun ye o ye état k'i jɔ a jɔyɔrɔ ye gouvernement ni président de la république nka état fana u ye wulikajɔ dɔw kɛ dɛ ka d'a kan gouverneur fana a ma sigi ko di Kader
ok ka fara gouverneur ta kan mhm. gouvernement de bɛ yen gouverneur ye ciden de mhm. mais fɛn dɔw bɛ yen ciden kɔnɔ ni nin ko ɲɔgɔnna bɛ yen n'a fɔra conflit intercommunautaire Mali Mali kɔnɔ maliyɛnw lasɔminen bɛ a b'u bɛɛ ja tigɛ ka d'a kan san 1994 92 94 ka taa 95 la nin ɲɔgɔnna conflit ba wulila a ma dan Gawo dɔrɔn nord fanfɛla ninnu bɛɛ kun a kɛra carnage dan yɛrɛ de ye mɔgɔ fagaw baden bɔra la taara baga mɔgɔw ma u b'u ka so ka dugu jeni ka fɛnw kɛ bon n'an nan'a ye tuguni o tamaserew bɛ ka ye an ka nord kɔnɔna na duguba nin kɔnɔna na Gawo ko gouverneur bɛ nin fɔ mais an ja bɛ tigɛ bon an ko gouvernement bɛ nin bɛɛ kalama a b'i sigi cogo di ka lajɛ ka ko to gouverneur kelen ni groupe ni communautéw bolo olu k'a gérer
ayiwa o ye ɲininkali gɛlɛn alors kader eh, mɔgɔw ka wuli yɔrɔnin kelen ka eh, marifa ta ɲɔgɔn kɔ tan dɔn yala est ce que kɔrɔ kɔrɔlen fɛn dɔ t'u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔrɔ fɛn dɔ tɛ yen wa min tɛ ka fɔ fɛn kɔni bɛ yen nka fɛn kɔni bɛ yen n'i kɔni ye ji kumunen ye c'est que ɲagami donn'a la fɛn min bɛ gawo a bɛ f'a ma ko injustice a bɛ f'a ma ko injustice cogo di ee depuis ala ye kɔrɔnfɛla in da surtout gawo anw ni arabu fami kelen kelenw de tun bɛ sigi ɲɔgɔn kan mɔgɔw furula ɲɔgɔn na mɔgɔw ye balimayaw kɛ ɲɔgɔn fɛ problème foyi ma deli ka bɔ a la ɛɛ tuareg ninnu olu kelen kelenw olu de tun bɛ to ka na tileman fɛ an bɛ dumuni ni fɛnw d'u ma u bɛ taa samiya fɛ peut-être que an fana bɛ se ka taa bɔ u ye. nin ye tariku ye dɛ.
han nin ye tariku ye dɛ. voilà nin ye depuis galen depuis galen a tun bɛ tan. mais sisan fɛn min nana kow ɲagami ɛ dɔrɔguw malifa feere adamaden feere adamaden fana bɛ feere adamaden bɛ feere mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ eh, denmisɛnninw latɛmɛ k'u bɛ taa n'u ye libi hmm. ou bien k'u bɛ taa n'u ye alger u bɛ t'u feere pasɛriw ma donc o bɛɛ kɛra wari eh, sɔrɔ sira dɔw ye mɔgɔ minnu ye wari caman sɔrɔ dɔrɔgu feere la ani dɔrɔgu latɛmɛni la ani malifa feerew ni nin ɲɔgɔnna ani terrorisme yɛrɛ o mɔgɔw de filɛ nin ye bi k'a fɔ ko fo gawo ville ka kɛ u ta ye k'a sɔrɔ olu yɛrɛ kun dɔnnen tɛ ni gawo tigiya ye na tigiya tɛ tigiya tɛ n'i y'a ye i bɛ tigiya fɔ n bɛ ka fami minnu f'i ɲɛna mhm. ne bɛ minnu dɔn a tɛ tɛmɛ duuru kan gawo bɛɛ ne tun bɛ gawo tuma min ne bɛ fami minnu dɔn ko nin ye arabu fami lakika ye a tɛ tɛmɛ duuru kan a duuru fana maa si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko u dela k'u ye ko lankolon na ou bien ko kɛbali la n'i ye tuarɛguw ta olu fana bɛ ten a cayalenba tun ye fami saba naani ɲɔgɔn ye minnu dɔnnen don gawo ville yɛrɛ kɔnɔ sinon a tɔ bɛɛ bɛ kɔfɛ a tɔ bɛɛ bɛ à des à eh, kilomɛtiri eh, kɛmɛ saba kɛmɛ naani ninnu ɲɔgɔn ka taa o ye yɔrɔ janw ye dɛ voilà o ye yɔrɔ janw ye donc u ni dugu kɔnɔna fan si tun tɛ ɲɔgɔn fɛ mais bi bi in na olu kɛlen ka o wariw sɔrɔ ka o nafolow sɔrɔ u bɛ fɛ ka gawo tigiya ta surtout arabuw yɛrɛ o de ye fɔlɔ ye e tuareg ninnu fana kɛlɛ minnu kɛra ka tɛmɛ olu bɛ fɛ bi komi u ye se sɔrɔ u ye mali fanga u y'o dafiri min bɛ min ko k'a dafiri c'est à dire que u y'a a bila yɔrɔ la u b'u diyanyeko de kɛ mali fanga na donc olu fana hakili la bi f'olu ka na vengeance de kɛ minnu ye olu sɔrɔ ka tɛmɛ olu bɛ na o bɛɛ juru ta juru sara eh, kɔrɔbɔrɔw la ah. mais u ka mali tilani o projet fana u m'o bila donc ni fɛn fitinin kɛra gawo u bɛ profiter ka a lajuguya pour que fitinɛ ka wuli gawo kaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ka ɲagami olu ka se ka na k'u ka projet latilen u ka projet de ye ka mali fara nord ka kɛ u ta ye o ye tuareg ninnu ye ko gawo bɛ kɛ faaba de gawo ye faaba ye ka tɛmɛ o tɛ mhm. bi ye gawo depuis kanku musa ka temps mhm. komi yan fan fɛ an b'o de dɔn mhm, depuis kanku musa ka temps na y avait l'empire songhoï voilà gawo était la capitale de l'empire songhoï donc faaba ko kuma tɛ an bɛ mali de kɔnɔ an ka faaba ye bamako de ye an tɛ kapitali wɛrɛ kɔ an bɛ bamako de kɔ min bɛ ka kɛ gawo bi kuma latilen dɔrɔn na en tout cas a ma gouverneur sɔrɔ gawo ville kɔnɔ je pense que tile fila saba kɔfɛ de gouverneur nana mais minnu tun b'a kɔfɛ u y'u jɔyɔrɔ fin gouverneur fana nana a ye caman k'a la mais gouvernement de tɛ foyi la gawo e cogo di gouvernement de tɛ yen gouvernement de tɛ gawo f'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fanga lasigiden bɛ yen eh, kiritigɛlamɔgɔw bɛ yen fo ka taa se direction régionale ni fɛnw bɛɛ bɛ yen aw bɛ se ka fɔ cogo di k'a fɔ ko gouvernement tɛ yen o de bɛ ka fɔ aw ɲɛna hmm, hmm, hmm. mais a ye t'a lajɛ min bɛ ka kɛ le 12 juillet 2016 sɔrɔdasiw ma mugu ci gawo jeunes la jɔn y'a kɛ eh, minisiri konate ninnu ni mali minisiri minnu taara u m'a fɔ ko jugement bɛna kɛ minnu ye nin kɛ u bɛ ɲangi wa fo bi a kiri ma daminɛ yɛrɛ janko a ka tigɛ a kɛbaaw yɛrɛ ma dɔn fɔlɔ foyi ma k'a la
fo bi gawo i t'a dɔn MINUSMA a mɔgɔ ba tan ni naani de bɛ gawo MINUSMA contingent contingent min bɛ mali la bi a ba tan ani naani G5 Sahel min bɛ Mali kɔnɔ bi a mɔgɔ ba duuru Barkhane ye mɔgɔ ba naani o ye joli ye mɔgɔ mugan ani ba mugan ani saba o de ye dunanw ye kɛlɛkɛminɛnw bɛ minnu bolo mun ko k'u bɛ na anw dɛmɛ nin yɛrɛ ka ca ni Gao ville population ye sisan mun bɛ se ka ninnu bali u ka mɔgɔw kunbɛn u ka se ka dankari nin baara suguya ninnu na. Kadɛri anw fana ka yɔrɔ in ka bon dɛ.
mais bonya ni baara tɛ fan kelen fɛ baara bɛ yen mm. bonya bɛ yen farajɛw nana daminɛ na k'an dɛmɛ mais a laban u yɛrɛ ŋaniya juguya o de y'u segin nin baara in kɔnɔ projet min tun bɛ yen n'a dogolen don n'a dogolen don u y'o labɔ kɛnɛma u y'o labɔ kɛnɛma o de ye ka MNLA bila a ka kɛ kidalitigi ye mali armée k'olu den kɛrɛfɛ o de y'a to mali ma se ka don kidali o don o projet in olu de y'a soutenu mali yɛrɛ ka tilan a projet olu de y'a soutenu mais bi de la u nan'a dɔn ka fɔ a mnla wo a hcua wo ni a bɛɛ kelen a bɛɛ terroriste a bɛɛ a bɛɛ bandit donc bi u yɛrɛ ka lasigidenw u y'a faamu k'a fɔ ko france bɛ baara min na baara ɲɛnaman tɛ nations unies bɛ k'a fɔ k'a bɛ baara min boloda mali la baara ɲɛnaman tɛ o de bɛ ka u siran et ala ni eh, aw yɛrɛ ka kunnafoniw eh, activiste tv ninnu eh, journalisiw mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kunnafoli di mali kɔnɔ association minnu bɛ ka wuli ka mankan ci fan bɛɛ fɛ comme gawo lama mhm. eh, borey songhoy ganda irganda ninnu donc olu de bɛ k'a to sisan l'opinion internationale et nationale u bɛ ka bɔ ko caman kalama mais sinon gawo kɔnɔna yɛrɛ la mhm. an bɛ se k'a f'i ɲɛna état tɔgɔ de bɛ yen état tɔgɔ de bɛ yen et à chaque fois que u b'a fɔ k'u bɛ bɛnkan sɛbɛn nin lawaleya gawo kɔnɔ surtout u ka mécanisme opérationnel de coordination o moc nin mana daminɛ tuma o tuma nin balaw ɲɔgɔn de bɛ wuli gawo n'o tɛ an tun b'a ayi an bɛ a jateminɛ yɛrɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko gawo est le symbole de la présence de l'état au nord bɔn u bɛ mun fɔ an ye o ni minnu bɛ papiye kan ale ni kɛwalew bɛ ka kɛ u tɛ kelen n'u tun ye kelen an tɛ se yan ni e t' bɛ yen dtema san ni ɲɔgɔn pur ka pbilatiɔnsi bɛ se ka hamu mara zsarimu de gɛrɛ pan tu se tan o de kama an y'o fɔ a kɔrɔɔri senina sɛra kɔɔri sen ni gɛlɛla pɛ n'a yɛrɛ zeridu k'a kɔrɔ cot dɔw kan nka ko ni ye jamana y'i bolo bila la a bɛ se ka na ni bɛn sira ye fɛn ɲuman mun b'a kɔnɔ an k'u ta an ka baara kɛ an ka bɛnkan sɛbɛn danbɔ la mais san joli accord signéna a fana man ca dɛ a man ca 2015 accord périméla a kun fɔla ko ka accord appliquer délai mun kɔnɔ o délai banna ee a fɔra san euh, fila hmm, kalo mugan ani naani o banna an tɛmɛna bi saba la a bɛɛ tun bɛ accord périméla a bɛɛ tun bɛ appliquer ka bɛn o ma a bɛɛ tun kan ka appliquer ka bɛn o ma désarmement ninnu kan ka appliquer ka bɛn o ma ni désarmement kɛla kɛlɛ nin ye gawo yɔrɔ économie écroulé dɔɔni économiquement gɛlɛya bɛ population kan n'i y'a kɛrɛfɛ dugu ta fɛnɛ kalanko ye problème ye même dɔgɔtɔrɔ mun bɛ yen sanu sanuya tigilamɔgɔ mun bɛ yen ils ont de la peine ka t'u ka baara kɛ dugu dɔw kɔnɔna na lamini kɔnɔna na bon olu population population frustrélenw sigilen don yen Eh, mɔgɔ juguw n'olu de bɛ cohabiter u bɛ drogue latɛmɛ u bɛna sira kolon de yir'u la pour que komi wari sɔrɔda foyi tɛ yen olu ye fɛn bɛɛ monopoliser dɔw bɛ drogue fɛngɛ ninnu na tɛmɛ tout tout tout donc état de kan ka sɔmi joona surtout gawo histoire bɛ cogoya min na nord yɛrɛ histoire bɛ cogoya min na an y'o fɔ san 94 ninnu fɛnw na carnage ba de kɛla entre les populations entre les communautés bon n'i y'o fɛnw jate minɛ crise nana dɔrɔn an tun kan ka fɔlɔ k'an hakili jigin o la an bɛ mun de kɛ pour que o ɲɔgɔn kana kunbɛn nin ko nin bɛ gawo bi an bɛ gawo ta de fɔ mais a kɛra yɔrɔ wɛrɛ min tɛ gawo wa depuis o kuma an y'o natɔ ye an kɔnna parena kɔnna ka kuma fɔ masina zone kɔnɔnaw ta communauté ma marifa ta fulaw kama o ma kɛ mais kɔrɔlenw tun bɛ yan mun na olu bɛɛ bɛ na sisan c'est à dire que état ni fulaw ka mankan o tɛ bi ko ye dɛ mais ka se nin niveau ma o fana tiɲɛ est ce que kɔrɔlenw tun bɛ yen dalamankan don a tun kɛ même sinankunya tulonkɛ yɛrɛ ye u ni ɲɔgɔn cɛ u ni communauté dɔw ɲɔgɔn cɛ mais n'a fɔra k'olu ka wuli ka marifaw ta ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn ka fɛnw tiɲɛ ka ɲɔgɔn faga bɔ a la tan a bɛɛ y'i la o ni état tɛ yen mɔgɔ mun bɛ na ni état bɛ manifester mun n'o ye justice ni sécurité ye ɔ ni état tɛ yen justice tɛ ka kɛ n'i y'a ye arabuw ko k'u b'u communauté arabuw ko k'u b'u ta sara k'olu b'u ta sara ee parce que ko dɔw kɛla ka tɛmɛ a fɔra k'olu bɛna juger finalement population yɛrɛ dalen tɛ tuguni jamana ɲɛmɔgɔw kumakan na tuguni parce que kɔrɔlenw kɛla ka tɛmɛ u ko ko k'u bɛna ɲɛɲini enquête bɛ kɛ mɔgɔ ma ɲini mɔgɔ ma inquiéter jamana ɲɛmɔgɔw fana ye caman kɛ yen yɔrɔ ninnu na dɛ ah, komi a ye caman kɛ yen mm. ɔ n ye dɔɔnin kɛ a tɔ tora caman fana ye mm, mm, ɔ a résultat de ye nin ye a sigila san duuru san duuru banna an bɛ bilan de la donc résultat ye mun yira ɔ malheureusement pour nous les Maliens an y'a ta pour l'honneur du Mali et le bonheur des Maliens résultat ye mun yira bi an bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka Mali honneur bɛ min bonya jumɛn bɛ mali kan bi lafiya jumɛn bɛ maliyɛnw ye bi yann'a ka sigi est ce que gawo communauté tun bɛ ka marifa ta ɲɔgɔn kama wa est ce que masina zone ninnu kɔnɔna na ɲɔnɔ yanfanw fɛ communauté tun bɛ ka marifa ta ɲɔgɔn kama wa djihadisme ka warakata tan ka fan bɛɛ minɛ a tun bɛ tan wa mali gouverneur tun tɛ kidali wa préfet tun tɛ yen wa mun olu si tɛ yen bi an b'a yira dɔrɔn seulement u tɛ ka baara kɛ mais n'u kumal'i ɲɛna dɔrɔn i b'a fɔ non mali c'est paradis sur terre i b'a fɔ fɛn bɛɛ banna kuma dɔ ne bɛ n yɛrɛ ɲininka yala an bɛ jamana kelen kɔnɔ an bɛ jamana kelen kɔnɔ dɛ a bɛ sɔrɔ olu ka jamana bɛ yen jamanadenw ka jamana bɛ yen sinon an bɛ jamana min kɔnɔ mhm. bɛɛ b'a dɔn ça ne va pas an bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ jamana min fana kɔnɔ bɛɛ b'a fana dɔn k'a fɔ ko caman fana kɛra bɛn la nani na
caman jumɛn minnu mun kɛla peut-être e bɛ e bɛ sɔrɔ k'olu ɲɛfɔ an ye. Ah, jamana ɲɛmɔgɔw y'o fɔ k'a fɔ yɔrɔ tɛ yen bi mali armée tɛ yɔrɔ min na ka fara o kan ɛɛ eh, eh, hali ɛɛ eh, mesure caman tara min b'a to communauté yɛrɛ dama bɛ se ka bɛn cogo min na i ye ɛɛ bamananw ni fulaw ta min fɔ tantôt ɛɛ mesure caman fana tara o la yaasa bi ɛɛ a ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o fana tɛ ko dɔw ye. n'i sigi ka fɛn lajɛ a ka tiɲɛ pewu. ka sɔrɔ ka wuli k'i bɛ agir gérer un pays c'est prévenir ah i bɛ fɛn kunbɛn de yanni gawo communauté ka kɛlɛ nin cɛ n'u kan ka kunbɛn a bɛ kunbɛn ni mun ye n'o ye justice tilennenya ni min ye faute kɛ yamaruya tɛ jamana si den bolo ka taa k'i bɛ taa marifa ci dɔ la k'i bɛ justice rendre i yɛrɛ justice b'o kama kiri mana tigɛ a tigɛcogo la i mana kojugu min kɛ i ka ɲangi ka da o kan jamanaden un civil e bɛ taa marifa mara mun na mɔgɔ minnu dɔnna k'olu ye marifa ta n'olu sigira n'olu kumana mais a yirala population yɛrɛ armelen don u b'o kalama mali sɔrɔdasiw bɛ gawo u bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ bi on considère que groupe armé ninnu de bɛ yen fɛn bɛɛ b'olu bolo c'est les maîtres du terrain u mun ka don u b'o kɛ an ka sɔrɔdasiw kɛlen don komi olu de datugulen don yɔrɔ dɔ la u kan ka taa yɔrɔ min na u bɛɛ contrôler don k'olu bɛrɛbɛrɛ k'olu bila kɛrɛfɛ marifa bɛ mɔgɔ minnu bolo olu b'u sago kɛ dugu kɔnɔ ɔ e ko ko ɔ fɛn caman kɛla jamana kɔnɔ mm-hmm. Mm-hmm. ni fɛn caman kɛla a résultat ye nin bi o caman fana dɔ ye min ye eh, cantonnement ko fana bɛ sen na démobilisation ah, de cantonnement tun kan ka kɛ olu kumaw bɛɛ tun kan ka kɛ k'a ban 24 mois mais a fɔra accord yɛrɛ signé na nanzaraw fana ko ko mieux vaut tard que jamais dɛ an ka ladili o ye a ka ban mais an filɛ yɔrɔ min na bi n'a fɔra an ka kuma an b'a fɔ u ma baara kɛ fɔlɔ u sigilen don k'a lajɛ a tɔ kɛlen don yɛrɛfɔ ye n ye nin kɛ je pense que mun b'u kɔnɔ mun y'u ka rêve ye ils pensent que k'o de kɛlen don mun b'olu kɔnɔ u pense o de kɛlen don alors que dans la pratique o ma kɛ déclaration ba ninnu tɛ acte de ko don kuma caman ninnu man kan ka kɛ tuguni an ka baara kɛ o de fɔra
ayiwa an bɛ taa Kader fan fɛ Kader mun na eh, gawo kɔnɔna na eh, kuma bɛɛ groupes armés bɛ to ka bila ɲɔgɔn na waati bɛɛ u bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ eh, gawo kɔnɔna na fo aw k'a faamu k'a fɔ ko CMA min ye banbanci ninnu ka mɔgɔw ye olu ka groupe kelen bɛ gawo kɔnɔna na ani gawo lamini na plateforme mɔgɔw olu fana ka groupe belebeleba fila bɛ yen sinon a saba yɛrɛ bɛɛ bɛ yen dɔw bɛ gawo kɔnɔ dɔw bɛ gawo kɛrɛfɛ donc a tuma caman ni problème bɛ yen min man ɲi gawo ma ou bien population ma n'an wulila k'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ ko nin tɛ bɛn a tɛ bɛn a tɛ bɛn i bɛ t'a sɔrɔ eh, dɔw bɛ plateforme kɔnɔ olu n'u ka ɲɛmɔgɔ olu hakili ni eh, tɔw ta tɛ kelen ye o de kama n y'a fɔ siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ anw tun b'a miiri k'a fɔ ko plateforme nin ko il est pro gouvernemental mm -hmm. an nana a dɔn k'a fɔ ko plateforme nin ja foyi tɛ c'est-à-dire que u bɛɛ y'a a mɔgɔ kelenw ye cogo di gurupu kelen de bɛ plateforme nin kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka i ka dannaya da dɔɔni gurupu min kan o ye gatia ye sinon a tɔw ne ɲɛ tɛ ɲuman na a la hali cma ka gurupu min bɛ gawo min ye cmfpr 2 ye o ka kow da ka di anw gawokaw la bi bi in na ka tɛmɛ plateforme cmfpr min b'a kɔnɔ ani eh, maa min b'a kɔnɔ donc o de b'a to mɔgɔw bɛ se ɲɔgɔn ma anw de wulila k'a fɔ ko autorité intérimaire a man ɲi bi a man ɲi sini donc minnu y'an dɛmɛ o tun ye cmfpr 2 mɔgɔ dɔw ye an ko moc nin man ɲi accord man ɲi gawo ma a man ɲi population ma a man ɲi mali ma don min u ko k'u bɛna moc sigi cmfpr 2 mɔgɔw olu de ye anw dɛmɛ malgré que u bɛ cma na pour que eh, problème suguya dɔw kana kɛ gawo kɔnɔ mhm. parce que an ka fɛn kelen faamu accord nin kɔnɔna na fɛn bɛɛ de dilanna ka bɛn arabu ni tuareg ninnu kelen ma mɔgɔ tɛ fɛ ka tiɲɛ de fɔ fɛn bɛɛ kɛra accord nin sɛbɛnna k'a ban mali tun bɛ fɛ ka yɛlɛma min don accord la page tan ani fila amendement u tun bɛ fɛ ka min kɛ accord kɔnɔ mhm. hali kelen u ma se k'a kɛ o b'a yira k'a fɔ c'est-à-dire que mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔw danaya foyi t'u kan se foyi t'u ye accord kɔnɔna na organew de bɛ yen yɔrɔw de bɛ yen minnu bɛ eh, accord lataama a yɔrɔ la belebeleba a bɛ fɔ o de ma le comité de suivi des accords o comité de suivi des accords nin n'i y'a lajɛ mɔgɔ jɛman minnu b'a kɔnɔ arabu ni tuaregu u ka ca ni mɔgɔ eh, organe yɛrɛ ka ca ni mɔgɔ mugan ni duuru ye mais a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ fiman fila de b'a la o jɔn jɔn a kelen ye maître haruna ture ye o de ye plateforme ka eh, porte parole ye e dɔ nin ye ibrahim aba kantawo ye o ye cma mɔgɔ ye mais n'a fɔra ko gawo kɔnɔ ou bien kɔrɔn fɛ n'i ye mɔgɔ kɛmɛ ta mɔgɔ bi kɔnɔntɔn o de ye farafin ye aw kan ka taa accord waleya yɔrɔ min na n'a fɔra ko o mɔgɔ fila o de bɛ sigi aw mɔgɔ mugan ni duuru bɛ yɔrɔ min na décision jumɛn de bɛ taa jɔn ka décision bɛ taa jɔn bɛ fanga sɔrɔ n'i y'a lajɛ plateforme yɛrɛ kɔnɔ groupe fiman kelen de bɛ plateforme kɔnɔ o ye cmfpr ye gatia o ye eh, tuareguw ye maa o ye arabu ye n'i ye cma ta n'i ye hcua ta o ye tuareguw ye n'i ye maa ta o ye arabuw ye o fana ye farajɛ ye n'i ye e a tɔ bɛɛ CSA ni fɛn ninnu a bɛɛ ye o mɔgɔ kelenw ye donc n'a fɔra bi ko fɛn ka tilan accord ka na sisan n'a fɔra ko accord ka kan ka tilanni kɛ eh, Gawo n'i ye kɛmɛ ta i bɛ t'a sɔrɔ eh, a bi wɔɔrɔ o bɛɛ bɛ di o o mɔgɔ jɛmanw de ma donc normalement le partage c'est un sixième fɛn o fɛn mana na i b'a tilan wɔɔrɔ tilan kelen de bɛ di farafinw ma k'a sɔrɔ olu de ka ca e an nana ko wɛrɛ jateminɛ mali ka sira tɛ nin si la an ye nin fɔ fo ka sɛgɛn an y'a yira k'a fɔ ko accord nin kɔnɔ u bɛ fɛ ka mali jagoya ka institution créer n'o créer la o bɛna fanga di olu de ma u bɛ fɛ ka région créer n'o région créera mɔgɔ minnu ye mɔgɔ fitinin ye nord kɔnɔ u tɛ mɔgɔ tan bɔ n'i ye kɛmɛ ta olu bɛ na région saba naani ɲɔgɔn sɔrɔ donc ni député ani maire ni kalafiliw kan ka kɛ olu ka région kɔnɔ i bɛ t'a sɔrɔ u mɔgɔ u bɛ se ka député tan sɔrɔ k'a sɔrɔ anw minnu ye farafinw ye minnu ka région u ka bon mɔgɔw b'u la u ka ca i bɛ t'a sɔrɔ anw ye mɔgɔ saba ɲɔgɔn ye député saba ɲɔgɔn o bɛna to an y'a fɔ min ma tubabukan na une majorité eh, démographique qui va devenir une minorité démocratique c'est à dire que n'i y'a ta démocratie fan fɛ olu mɔgɔ fitininw n'i ye kɛmɛ ta u tɛ tan bɔ olu bɛ na députéw ni élus caman sɔrɔ ka tɛmɛ farafinw yɛrɛ kan kɔrɔbɔrɔw ni bɛlaw ni fulaw ni bozow ni bamananw minnu bɛ nord la ka tɛmɛ olu kan n'o kɛra gɛlɛya bɛ sɔn ka na mais o bɛ se ka kɛ cogo di n b'a f'i ɲɛna village dɔw bɛ gawo village n m'a fɔ commune dɛ mhm. village dɔw bɛ gawo min ka ca ni kidali région ye dugu dugu dɔw dugu dugu misɛnnin yɛrɛ gawo kɔnɔ commune yɛrɛ tɛ mhm, mhm, dugu misɛnnin dɔw bɛ yen bi gawo fan fɛ tombouctou fan fɛ u ka ca ni kidali région mɔgɔw ye la ville de kidali e bɛ se ka cogo di k'a fɔ k'i bɛ taa région ni région créer o bɛɛ b'a yira k'a fɔ mali eta ka sira foyi tɛ akɔri nin bolicogo la an bɛ ɲani min na kɔrɔn fɛ u ka sira foyi fana t'o la o de ye porobilɛmba ye ayiwa
hakili la faamuyani nana sɔrɔ nin na abubakari ee est ce que ninnu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka to ka bila ɲɔgɔn na tantɔn cogoya na est ce que a b'u kun na bɛnɲɔgɔnsɛbɛn in ka waleya wa Eh, ne kɔnɔ kun est-ce que u bɛ bɛnɲɔgɔn sɛbɛn hukumu kɔnɔna na eh, nin si tɛ bɛnkan sɛbɛn min sen na u si t'a hukumu kɔnɔna na cogo di eh, tout simplement u bɛɛ jɛra ka bolonɔn bila a la wa u jɛra ka MOC ko daminɛ DDR ko fana bɛ sen na sisan non ni bɛnkan sɛbɛn lawaleyalen don groupe armé tun tɛ sigi ka na o don k'u bɛna kɛlɛ kɛ marifa man kan ka y'u bolo sisan sisan k'u bɛna marifa jɔ mɔgɔ la mais tout simplement ne bɛ mun fɔ ee an bɛɛ de ye maliyɛn communauté bɛɛ la arabe sɔngoyi n'an bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan n'an bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan fɛn kelenw b'an lier ɲɔgɔn na n'o ye mali ye a bɛ c'an bɛɛ ye ou bien a bɛ ɲ'an bɛɛ ye pour que a ka ɲ'an bɛɛ ye fo an ka fara ɲɔgɔn kan an ka sɔn a ma k'an ye kelen ye o tiɲɛ ala ye yɔrɔ yɔrɔ da hali baganw na a ye suguyaw cɛ a la mais n'i y'a jateminɛ miiri la ko dɔ bɛ yen k'o tɛ fɛn kun bɔ n'i y'a bɔ i cɛla i b'a dɔn ko manque dɔ bɛ yen donc tout simplement bɛn kuma dɔrɔn o de kan ka fɔ nord ko na sinon accord ko kɔnɔna na ninnu bɛ ka mun fɔ n tɔɲɔgɔnkɛ bɛ ka mun fɔ nin sisan parena nin bɛɛ fɔ ka tɛmɛ parena kumana a kan a u bɛ ka taa accord signer a ye jamanadenw wele an ka kuma mais mun ka d'u n'olu ta la u ko k'u bɛna bolonɔ bila la fɛnɛ ne ko depuis négociation na u bɛna k'u bɛna bolonɔ bila la fɛnɛ an ko a yɔrɔ dɔw bɛ yen nin man ɲi nin ka ɲi a ye tɛmɛ nin sira fɛ mais a ka d'an ye fɛnɛ hali accord signé kɔfɛ an ye proposition k'u ye komi a ye accord signé sisan ka ban ɲuman dɔw b'a kɔnɔ kolon dɔw b'a kɔnɔ pour que jamanadenw ka sɔn a ma sikasokaw ka sɔn a ma gawokaw ka sɔn a ma kidalikaw ka sɔn a ma a ye accord ta a ka yaala a ni dugulamɔgɔw ka sigi dugu kelen-kelen na hameau kelen-kelen bɛɛ la a ka taa n'u ka sigi u ka kuma accord kɔnɔfɛn ko k'u hakilina di n'u y'u hakilina di hakilina ɲuman min di a mana hakilinaw fara ɲɔgɔn kan an bɛ hakilina ɲuman ba kelen de sɔrɔ parce que bɛɛ bolo la i ta ka ɲi mais n'an y'olu ɲuman ɲuman ɲuman fara ɲɔgɔn kan an bɛ hakilina ba kelen sɔrɔ min bɛ kɛ lafiya da ye bɛɛ lajɛlen ma bari situation bɛ nord la bi a tɛ communauté si arranger fo n'a kɛra mɔgɔ damadamani min ko k'u ka balo ɔ tiɲɛni kan dɔrɔku feerew ni marifa feerew min ka balo kan sinon u si ka kɛlɛ tɛ nord la ko k'u ka communauté défendre u bɛ yen dɔrɔn k'u ka manamafɛn ninnu na tɛmɛsiraw labato ale ni k'u ka armes feere u ka kɛlɛ kun y'o de kɔnɔna na ni population m'o faamuya ka consensus sɔrɔ an bɛ mɛn tan mais jɔn fana de b'o bɛɛ kɛ jɔn de kan ka leadership ta Nations Unies mɔgɔw bɛ yan MINUSMA bɛ yan ɔ G5 Sahel bɛ ka daminɛ komi Kader y'a fɔ cogoya min na a ka ca mais ninnu si tɛ se ka Mali bɔ bolola ni maliyɛnw yɛrɛ tɛ maliyɛnw dun dala dɔ de la k'o bila ɲɛfɛ jamakulu fɛn fɛn bɛ yan tan u tɛ se ka an bɔ bolola u si t'an bɔ bolola n'an yɛrɛ tɛ ni maliyɛnw ma jɔ f'an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an ka kan ka mun kɛ u bɛ tugu an kɔ de la an b'a fɔ sisan ko force armée min bɛ Gawo yɛrɛ kɔnɔna dɔrɔn o ka ca ni Gawo population ye mais avec tout ça an bɛ problème kɔnɔ parce que État tɛ yen e ka kan ka mun kɛ n'e m'o kɛ e ko ko mɔgɔ wɛrɛ ka n'o k'e place la o dun ka jamana tɛ il faut voir entre nous consensus on n'a même pas besoin k'i miiri ah ou bien an juguya non non non an ka kan ka mun kɛ n'anw m'o kɛ jɔn de bɛn'o k'anw place la donc maliyɛnw kan k'u yɛrɛ ɲininka bi autorité ninnu kɔni ninnu dɛsɛra a kɛra komi Mali Mali ye binko kelen de kɛ a kɛra ya bɛ yen an k'an jija fili ɲɔgɔn wɛrɛ kana an sɔrɔ n'an bɛ fɛ Mali ka to an taya la n'an bɛ fɛ hɛrɛ ka na Mali danbe ka segin a ma il faut k'an ka changement de kɛ changement vraiment an tɔ tola mun ye ka remaniement présidentiel kɛ ka mɔgɔ dɔ la na vision bɛ mun na mun bɛ fɛ an ka taa nin sira fɛ eh. hali n'aw nana anw dɛmɛ u bɛ aw nana an dɛmɛ mais anw bɛ don nin sira de fɛ mais mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka na remaniement présidentiel fana bɛ kɛ wa o bɛ kɛ démocratiquement o bɛ kɛ ayiwa n'an taara urne kɔnɔ mhm. an b'an sagona présidence yan'an ka taa urne kɔnɔna na Gawo bɛ ka jɛni dɛ nka bɛ ka jigin an bɛ kuma la san kurusa pan n'a dilara sɔn halisa ka poroosɔn ka gma ye gma kan ka tɛmɛ siran fɔ pur que sidati ka tanpuruzse mɛ ka solisɔn difitibi ni fɛnw ɲinin a la pa ni perez ta tɔ a bɛ fɛn bɛɛ to a ka cɛ ka sɔrɔ ka wuli k'a bɛ ayi n'a cɛ an se mun ye an ta kɛ jamanaden an b'o faa la mɛ an bɛna to la ten san duuru ko kelen ko tuma o tuma ale bɛ az are ta tuma tuma a bɛ az are ta aw sigi ziere sɛ perepfi fɛn dɔw natɔ bɛ yen a bɛ se ka kun bɛ hakilikilimaya kɔnɔ mɛ ale t'o si kɛ ale b'i sigi a bɛ tiɲɛ après o b'a comme des sapeurs pompiers n'a tiɲɛna waati min na u b'u boli u bɛ na k'u bɛ tasuma da faga souvent i bɛ na ni solution min ye c'est souvent c'est trop tard tiɲɛni kɔni kɛla ka ban. Hmm, o y'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra ka ban. tiɲɛni kɛla ka ban.
alors eh, Kader Mayiga est ce que groupes armés ninnu olu bɛ eh, accord minɛn kɔnɔna na est ce que u b'u kunna k'a fɔ ko eh, an kan ka baara kɛ yaasa accord in ka waleya wa.
Ee groupes armés ne hakili la a bɛ f'u ma ko bandits armés de ninnu ka sira foyi tɛ accord la u ka sira foyi tɛ mali ka sumaya parce que n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na mali ka tila o de y'u ka projet ye olu ka dugukolo sɔrɔ u ka jamana kura créer u yɛrɛ ye ni min bɛ fɛ k'o faamu i k'a faamu n'i tɛ fɛ k'a faamu fana i k'a faamu u ka projet tɛna changer donc partenaire de la paix tɛ Ninnu tɛ partenaire ye yan jɔn, mouvement bandit armé. non, u bɛ se ka kɛ partenaire ye cogo di. N y'a fɔ n ko adamadenya la k'a fɔ ko kɛlɛ banna kuma dɔrɔn tɛ dusukun de don ani waleya mali ye banbanci ninnu a bɛ hôtel ta u ye ka mobili d'u ma ka wari d'u ma k'u bisimila fɛn min y'u diya u b'o kɛ bamako kɔnɔ mɛ o si m'a to aw yɛrɛ y'a ye bɛɛ y'a ye k'u taara washington ni faransi ninnu bɛɛ la ka taa dɛmɛ ɲini min b'a to u ka porozɛ bɛ se ka waleya u b'u den k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko olu bɛ fɛ mali ka akɔri nin apilike joona mɛ akɔri tɛ se ka apilike a fɔra u ɲɛna tuma min na minnu bɛ fanga na bi a fɔra u ɲɛna don min na ko accord tɛ se ka appliquer u banna a yiral'u la k'a fɔ ko ni accord nin appliquera ni mali ma ci a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye u banna mais bi accord filɛ kalo bi saba mun de kɛra a la i bɛ ka ddr min fɔ foyi ma k'a la u bɛ k'u ka wari de dun i bɛ ka cantonnement min fɔ foyi ma k'a la u bɛ ka u ka wari de dun fɛn kelen min kɛra o ye mécanisme opérationnel de coordination ye mhm. ani mɔgɔ minnu bɛ taa u sigi ko formation des séminaires des a donna tan a bɔra tan sur le DDR c'est a bɛɛ wari dunda formation caman kɛra dɛ wari dunda sinon fɛn ɲɛnama foyi ma k'a la mhm, mhm. foyi mais ne bɛ yɔrɔ fɛn min bɛ digi ne na nin problème bɛɛ la an ka mali n'an ye mali bɛɛ ta mɔgɔ minnu kulela o don a diinɛ ɲɛmɔgɔw a dugutigi bulondaw minnu kulela ko ayi an ka mali dɛmɛ akɔri kɛra a donna tan a bɔra tan minnu tɛ akɔri nin fɛ mali juguw don u bɛ min bi u bɛ min tiɲɛ ye tiɲɛ ye tiɲɛ ye mahamadu ye n'u ko k'u ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye n'u ko k'u dalen don u ka silamɛya la u b'u ka jamana fɛ n'aw filila aw bɛ segin ka na an k'a dilan u ka segin u k'a fɔ ko a jangwala an filila akɔri nin man ɲi an ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini mɛ a bɛɛ bɛ politiki kuma de la a diinɛ ɲɛmɔgɔbaw n'i y'a fɛn o fɛn ye u bɛɛ bɛ a an ye dannaya ta ka d'a kan a ma ɲɛnabɔ an ka nin don tan an ka nin bɔ tan u bɛɛ bɛ politiki kuma de la mais politiki tɛna jamana in jɔ an bɛ yɔrɔ min na bi jamana in fɛn min b'a jɔ bi fo an ka wuli k'an bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ ka kɛ nord la a ka ban a ka ban joona u dun hakili t'o la parce que premier ministre kura min nana n y'a ka kuma caman lamɛn a bɛ komi olu yɛrɛ bolo mali kan ka dan dɔrɔn centre la mopti région o de ye ne ka faamuya ye u ka kuma caman a ka kuma caman a b'a fɔ sécuriser le centre mhm, mhm, mhm. sécuriser le centre donc olu ka politiki kɔnɔ u ka se ka mali sécuriser fo ka taa se centre la pour que u ka élection ka kɛ tranquillement o bɛ se ka kɛ cogo di ale yɛrɛ ye gawoka ye ale bɛ se ka mali dan cɛmancɛ la cogo di eh,
gawoka caman tɛmɛna gouvernement ninnu na mm. mais c'est comme si ne k'i ma n ye maliyɛn ye minnu ye maliyɛn ye ani minnu bɛ mali fɛ u tɛ kelen ye n ye gawoka ye ani n bɛ gawo fɛ ou bien n ye tɔnbɔkutuka ye n bɛ tɔnbɔkutu fɛ ou bien n ye kɛnpɛrɛnaka ye n bɛ kɛnpɛrɛna fɛ o tɛ kelen ye a caman bɛ yan u bɛ yan u yɛrɛ de ye mais n bɛ profiter n'aw ka antenne fana ye k'a fɔ aw ɲɛna ala ka si ni kɛnɛya d'a ma u bɛ nin ye u bɛ nin ye hali u bɔnsɔn na ayiwa nin wale minnu filɛ nin ye tan donc kader est ce que nin nin kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye accord in eh, waleyali la mɔgɔ bɛɛ mɔgɔw bɛɛ eh, mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na tan dɔn
mais an ka jamana de cira an ka jamana de bɛ tile o tile mali bɛ segin kɔ dan t'a la an ka jamana maliba n'a y'a sɔrɔ an tun ye baarakɛlaw sɔrɔ sisan tun b'a sɔrɔ nin kuma in banna a mɛnna fɔlɔ i tɛ se ka taa i bolo nɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min bɛ jamana bɛɛ kun kan k'a sɔrɔ i ma jamanadenw ɲininka o tɛ se ka kɛ o tɛ o tɛ hakili baara ye maa min b'i ka jamana fɛ i tɛ se ka nin baara suguya kɛ. komi jamana jamanadenw fana ye danaya da jamana ɲɛmaa kan donc o bɛ est ce que n'o ye wale fɛn fɛn ta an t'a bila an kun na k'a fɔ jamanadenw kumakan de ye nin ye. ne o tɛ o ye o ye yɛrɛ yɛrɛ nɛgɛn de ye. o ye yɛrɛ nɛgɛn de ye assemblée bɛ yen mun kama aw ma président sigi ka tila ka assemblée sigi yan. o kɛra. mun na aw bɛ taa ɲininkali kɛ assemblée la n'aw bɛ fɛ ka fɛnw boloda. a ma se président ka ɲininka o mais projet in accord projet hali assemblée a ma s'a la jango depitew k'u t'a fɔ depitew ka baara ye mun ye olu de bɛ segin ka t'a fɔ jamanadenw ɲɛna a an bɛ nin kunnafoni da aw bolo kan an bɛ fɛ k'an bolo bila nin sɛbɛn in na aw jɛra n'a ye aw ma jɛ n'a ye olu de bɛ tila ka n'a jaabi di aw ka président ma aw ye min suganti o baara si ma kɛ o de b'a yira k'a fɔ bi bi in na n'an ma wuli an bɛ ka min miiri a bɛ juguya ka tɛmɛ o bɛɛ kan a bɛ juguya ka tɛmɛ o kan parce que mali tɛ se ka i to ni tulonkɛ eh, eh, la mɔgɔw bolo mhm. minnu bɛ ka eh, élection préparer k'a sɔrɔ jamana fan kelen bɛ ka ci. o tuma élection préparer u bɛ k'a kɛ cogo min na a ko ni tulonkɛ bɔlen don wa. Eh, ne fɛ u bɛ se k'u ka élections préparer mhm. d'ailleurs o yɛrɛ ye chance belebeleba dɔ ye pour le Mali parce que ni élection kɛra bi bi na ni ala ye eh, mali garisɛgɛ mɔgɔ kura la maa min kungolo bɛ baara kɛ maa min faamuyalen don maa min yɛrɛ a bɛ baara fɛ a bɛ baara kɛ maa min tilelelen don maa min ye ladiri ye n'an y'a sɔrɔ a ka ca ala fɛ an bɛ solution sɔrɔ problème nin na sinon l'association Gao Lama Borey an tilenna k'a fɔ an sira k'a fɔ an ye solutionw proposer an ye lɛtiriw sɛbɛn jamana kuntigiw ni mɔgɔw ma pour que u k'a faamu min bɛ ka kɛ nord la n'u m'a faamu accord bɛ cogo min n'u m'a faamu mais u ka sira t'a la
ayiwa ni eh, mankan minnu filɛ nin ye tan dɔn ninnu kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye eh, bɛnɲɔgɔn sɛbɛn in ma a kɔlɔlɔ bɛ kɛ mun ye dɔrɔn finalement acteur mun yɛrɛ y'a signé se pose la question ah, est-ce que bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ a lawaleli a bɛ page la tuguni a périmé anw y'a faamuya déjà bɛnkan sɛbɛn délai min dira o périmé don mais halisa an bɛ se k'a ta ka baara kɛ mais a bɛ doute la n'a bɛɛ la hali partenaires bɛ k'an dɛmɛ si réellement Mali pɛrɛnnen don ka bɛnkan sɛbɛn sɛbɛn ɔ bɛnkan sɛbɛn lawaleya o ye kelen filanan fana bɛ se ka kɛ mun ye ka tiɲɛniw bɛ ka kɛ nord fɛ k'a tɔ wɔrɔ ka taa ka taa u bɛ se ka kɛ dɔ fana ye mun bɛ se ka kɛ Mali yɛrɛ lafuli parce que ni communauté binna kɛlɛ la dɔrɔn état yɛrɛ lafuli effritement de l'état a bɛ se k'o las'an ma donc accord nin dɔrɔn tɛ parce que déjà accord application na on a des problèmes depuis accord signature la maliyɛnw ma ɲininka c'est vrai komi i y'a fɔ ko an ye danaya da président kan danaya dala président kan ko président ka mali la baara a bɛ ɲa cogo cogo président ka kɛ ten mais n'i bɛna décision dɔ ta jamanadenw tɔgɔ la a bɛ appliquer mɔgɔw de kan communautéw de kan ni ɲɔgɔnna kɛlɛ i tɛ se ka t'o kɛ kelen hakilina ye k'i b'o kɛ wa ale yɛrɛ hakilina tɛ koyi mali ma taa ni proposition foyi ye k'a tala ye jamana wɛrɛ mɔgɔw olu y'u sigi ka réfléchir maliyɛnw nɔ la bari anw tɛ baarakɛla ye eh. an ka gouvernement mun taala yen on dirait que foire de tun don mɔgɔ ba joli mɔgɔ kɛmɛ joli bɛ taa ko pour négocier un truc de ce genre ka taa foire de tun don donc u y'a ye an mɛnna an bɛ munumunu salle la foyi tɛ ɲɛnabɔ maliyɛnw tɛ na ni fɛn ye groupe armé tɛ na ni fɛn ye u nana ni mɔgɔ wɛrɛ ma olu tɛ na ni foyi u ko bon anw tɛna maaw ta nin na anw yɛrɛ bɛna dɔ proposer aw ye u nana mun proposer an ye a ma kɛ proposition tuguni a imposer l'an kun bari fɛn t'anw bolo ka taa donc o de la ne bɛ mun fɔ dɔrɔn n'i m'i ka ko kunta mɔgɔ wɛrɛ t'a kunta i ye accord signé kelen bon malheureusement encore o bɛɛ kɛla il avait la chance de retourner a ah, an ah, n'a nana ni an bɛna a jɛlajɛ ji ɲɛma jɔ la ko n papier dɔ sɔrɔ an bɛna n'a ye ji ɲɛma o si ma kɛ députéw mɔgɔw dana dana da députéw kan u ma ɲininka nin ko tun kan ka taga députéw yɛrɛ dan députéw de tun bɛ jigin ani gouvernement ka jigin ka taa fo an ka hameau kɔnɔ bugudaw la ka taa mɔgɔw ɲininka u hakilina ye jumɛn u hakilina ye jumɛn par rapport à l'historique est ce que nin bɛ se ka appliquer wa an y'o fɔ accord à l'état brut comme ça a application a bɛ gɛlɛya bon a ma kɛ gɛlɛya ye tuguni président yɛrɛ dɛsɛla k'a appliquer a n'a ka gouvernement joli joli u si ma se k'a appliquer bari n'i ɲuncogo ma ɲa i jigincogo tɛ ɲa donc tout simplement an bɛ nin résumé ka da mun kun dɔrɔn mali autorité mun b'an kunna bi u dɛsɛla mais est ce que nin tajuru sara min bɛ sen na nin waati in na a bɛ bɛn dugujɛ ma a ye wa fo ani bɛn dugujɛ ka jan balawu dugujɛ a b'o de kɛ mɔgɔ ye hali ni ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka jɔ min na sisan o tɛ ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka jɔ mun na sisan la dɔ b'a fɔ ko là où le sang a coulé l'arbre de l'oubli n'osera point de pousser joli bɔnna yɔrɔ min na hakili ɲinɛ ka gwan a kɔ an kun kan ka fɛɛrɛ de ta yanni joli ka bɔn nin ɲɔgɔnna joli bɔncogo la communautéw ka wuli tajurusara bolo ma ka dɔ bɔnɛ ta nin na ten ko jamana kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ ko justice bɛ yan sɔrɔsiw b'an bolo fɛn bɛɛ bɛ yan jamana ɲɛmɔgɔw b'an kunna u ka kɛ ten u bɛ munumunu na u ma se ka fɛn kɛ a siɲɛ fɔlɔ tɛ fɛnɛ siɲɛ fila ou bien siɲɛ saba a bɛɛlaw bɛ wulu b'a fɔ an kɛ an ko kupa bɛ sɔrɔ kɔnɔna de mɔgɔ min y'a ko bɛ ɲ mɔgɔ tɛ ɲki fma pplasi yɛrɛ y'a jate minɛ ni min yɛrɛ defan jamana tan kun minnu bɛ'an defan o santima de bɛ bi n'i ye pplasi ka ni yɛrɛc jate minɛ dɔrɔn o dɔrɔn de don ɔ bi u taara y'a sɔrɔ pplasi bɔlen nka mari o y'a sɔrɔ a pplasi fanba bɛ yen marifa b'u bolo u dɛmɛ don ala k'an kisi ni fu ma siri a dan na pour que a kana wara ka taa a bɛ ville de kɔnɔ gawo a kana taa fan wɛrɛ fɛ gawo alentours la ale ni tɔnbukutu ni fɛnw na a kana wara ka taa ka taa an ka nord fanfɛla bɛɛ la u kan ka fu siri a dan na coupable ninnu ka ɲini mɔgɔ min ye jeune arabu fila ninnu faga u ka ɲini u ka ɲangi mɔgɔ min fana ye marifa ci garidi na u ka ɲini u ka ɲangi ɔ marifa bɛ mɔgɔ min bolo population civile bolo il faut les désarmer ça fait sariya kan ka lawaleya sariya kan ka lawaleya mhm.
alors gawo sisan kow bɛ cogo di yala lafiyaw nana wa ee gawo bi bi in na lafiya dɔɔni bɛ yen lafiya dɔɔni bɛ yen mais n bɛ fɛ ka dɔɔni fara docteur ka kuma kan mhm. eh, k'a fɔ ko tajuru sara in anw de tun kan k'a fɔ k'an bɛ tajuru sara kɛ depuis san bi duuru fo ka na se bi ma ni rebellion wulila tuma o tuma anw de ka mɔgɔw bɛ sa a tile tɛ yen don min na i t'a mɛn k'a fɔ ko gawo ni eh, mɔpiti sira kan u ma kari atake u ma bin musow kan u ma mɔgɔw ka minɛnw minɛ u ma mɔgɔw bolafɛnw minɛ a tile tɛ yen i t'a mɛn ko dɔ ma bɔnɛ a ni na ubiyɛn u ma dɔ ka minɛn minɛ a la ubiyɛn u ma bin dɔw kan mɛ aw ma deli k'a mɛn ko kɔrɔbɔrɔw wulila k'a fɔ ko u tɛ jɛn ni nin ye ubiyɛn u wulila ka marifa ta ka taa bin arabu dɔ kan ubiyɛn tuwaregi dɔ kan an ma deli k'a kɛ mɛ a san bi duuru de ye nin ye nin y'u ka baarakɛta ye dɔnku tajuru sara minnu ka baara don fanga b'a dɔn a ko ko justice tɛ yen o fana ye kuma tiɲɛ de ye o n y'o de fɔ n ko y'a l'injustice mais o justice nin a man ka daminɛ bi o depuis accord nin daminɛ depuis accord ma daminɛ minnu nana ni MNLA mɔgɔ minnu nana ni nin balawu ye an ka jamana kɔnɔ olu de man ka libérer u bɛ fɛ k'u ka loi d'entente nationale min signer il faut que maliyɛnw bɛɛ de ka wuli k'u bolo di ɲɔgɔn ma minnu ye an ka maliyɛndenw faga an ka joli hakɛ bɛ minnu na amnistie kana signer ka d'u ma bi a kana signer ka d'u ma sini ni maliyɛnw m'u ɲɛ yɛlɛ ka kɔrɔnfɛla in problɛmu minɛ a bɛ kɛ fɛn dɔ ye a bɛ taa ka bɛɛ bolo dan donc gawo pour revenir mm -hmm. eh, an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko yɔrɔ sumalen don dɔɔni mais o kɔrɔ tɛ k'a banna o mhm. parce que réseaux sociaux ninnu kan kunun kunasini fo ka na se bi ma mhm. musow kɔrɔbɔrɔ musow ni arabu musow de y'a daminɛ ka ɲɔgɔn neni an b'o de mɛn rezo sosiyow kan musow dun mana don fitinɛ fɛn o fɛn na o y'a ko tɔ bɛɛ ɲagaminen ye donc mɔgɔw sigilen don mɛ o dalen tɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye fɛɛrɛ jumɛn de ta eh, a ko la u ye décision dɔ ta n y'a mɛn ko gouverneur ye décision dɔ ta n yɛrɛ y'a eh, sɛbɛn ye mhm. k'u bɛ couvre feu instaurer gawo tile naani ɲɔgɔn bon ka taa 6 heures la ka taa euh, du soir ka taa bila 7 heures du matin na bon mɔgɔ si tɛ circuler euh, puis voilà u ye décision fana ta maa si tɛ circuler ni arme ye dugu kɔnɔ n'u ye min minɛ a bɛ tan a bɛ tan mais o problème ye min ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a siɲɛ filanan ye décision bɛ ta mais an y'a ye siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ u bɛ anw kɔrɔbɔrɔw anw farafinw u bɛ anw de ka malifaw minɛ malifa tɛ d'i ma i ye kara sɔrɔ mɛ arabukɛ b'a ka malifa ta a bɛ n'a don fo guvɛrinɛri ninnu kɔnɔ a tɛ kuma a b'a ka malifa ta a bɛ t'i jɔ fo juge kunkolo sanfɛ a ɲɛ bɛ malifa la a tɛ sɔn k'a fɔ ko mun na malifa b'i bolo eh, dugu kɔnɔna na o bɛ kɛ a bɛ kɛ gawo hali sini a bɛ kɛ hali réseaux sociaux kan u y'a fɔ u y'a fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ an ye a audio bɛɛ bɛ n bolo k'u ka malifabilako in ko fɛn bɛɛ fo o k'u tɛ sɔn u tɛ sɔn u tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini donc il faut k'an k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ dugu jukɔrɔ mɔgɔw mankan sumayara mais ko bɛ dugu jukɔrɔ a tɛ ban fana fo mali de ka wuli ka sɔbɔ sen ta gawo so ninnu ka don u kɔnɔ kelen kelen hali o baara tun daminɛna u donna arabukɛ ka so kɔnɔ don min na ka taa sɔrɔ o tɛ mali arme dɛ o ye barikan de u ka detɛktɛriw y'a yira don min na k'a fɔ ko arabukɛ ka so tun falen don wari ni eh, maramafɛnw na mɛ n ko mesaji bɔra bamako de k'a fɔ k'u k'o baara jɔ e b'o faamu cogo di mɛ n'o don n'a tun bɛnna ni kɔrɔbɔrɔ de ye ubiyɛn fila ubiyɛn bamanan ubiyɛn farafin wɛrɛ mhm. e ka e ye baara sɔrɔ hali bamako a ma mɛn bamako kɔnɔ yan nɔ depite kɔrɔ dɔ bɛ yen u ye polisiw ye malifa caman sɔrɔ a ka so kɔnɔ a labanna mun na jɔni y'a mɛn ko depite jɔra ne yɛrɛ taara sɛgɛsɛgɛli kɛ n ye ɲininkali kɛ polisiw minnu taara o don ka taa ye k'a fɔ ko malifaw bɛ yen n k'u ma n ko aw y'u ta ubiyɛn aw y'u bila ko a fɔr'u ɲɛna k'u k'u segin u nɔ na bamako kɔnɔ u bɛɛ tulo bɛ n na minnu taara ankɛti la u tulo bɛ n na aw y'a ye journaux jumɛn kɔnɔ ko a minɛna min ka so kɔnɔ k'o tigi minɛna aw y'a ye radio jumɛn na ko a minɛna minnu ka so kɔnɔ ko u tigi minɛna aw ye foto minnu ye o fotow taara mɛ a marifaw k'a ka segin a nɔ na marifaw seginla ka na u nɔ na u ma taa n'u ye yɛrɛ ayiwa abubakari mun de kan ka kɛ eh, mali problème fanba ye mun ye o l'injustice donc n tɔɲɔgɔnkɛ bɔla ka mun fɔ san kadɛri Maliyɛn caman bɛ nin kalama peut-être ni Parena kun girinna ka nin fɔ a kun bɛ fɔ k'an ta ye fanga ɲinikan ye an dun ta ye jamana ko de Parena kɛlɛ a ma daminɛ bi depuis Musa kile Parena mɔgɔw b'u ka kɛlɛ la ka na se fo bi ma an fɛnɛ tɛ se k'a to aw tun ye laɲini dɔw kɛ a ka gafe kɔnɔ o ye jumɛn jumɛn an ye laɲini min kɛ fɔlɔ ça c'est la justice sociale c'est kiri ka tigɛ a tigɛcogo la mun ye cɛnni kɛ u ka minɛ u ka ɲangi mɔgɔ min ye arabu min faga u ka ɲini u ka minɛ mɔgɔ min fɛnɛ ye garidikɛ nin faga a ka ɲini a ka minɛ a ka juger a ɲangicogo la marifa bɛ min bolo population civile de don ni marifa man kan marifa ka kan sɔrɔsiw dɔrɔn de bolo marifa ka minɛ i la marama rebelles mun ko k'u ye rebelles ye u ka cantonner k'u désarmer fanga ka kɛ kelen mhm. n'olu cantonnena k'u désarmer gouvernement fɛnɛ kan ka laɲini kɛ communauté ninnu ɲɔgɔn cɛ ka sigi ka fɔ k'u ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ mana kuma kuma kɔfɛ u ka bɛnkan sɛbɛn k'u ɲɔgɔn cɛ ale bɛnkan taabolo dɔw ta u bɛ se ka continuer cogoya min na u tun bɛ balo la ɲɔgɔn fɛ cogoya min na k'u ka vie kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na bɛn ni karama min kɔnɔ na pour ka se k'o sira ta ɲɔgɔn fɛ u k'o baaraw kɛ autorité o si tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ o si tɛ se ka kɛ ni autorité m'i jɔ a jɔyɔrɔ la ale ni mɔgɔ minnu fɛnɛ nana an dɛmɛ communauté internationale komi u nana an fɛnɛ dɛmɛli de kama n'an ye nin sira ta olu fɛnɛ jɔyɔrɔ ye mun u nana ni engagement ye u k'u jija fɛnɛ u ka engagement u ka tenu a fɔla u ka rebelles a ye marifa bila u ko k'olu tɛ marifa bila aw fɛnɛ bɛ yen k'aw ye accord garant u fɛnɛ kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ni ɲangini ka kan ɲangini ka da u kan gouvernement k'a ka baara kɛ mhm. comme ça mɔgɔ minnu tɛ k'u ka baara kɛ olu bɛ identifier u kan ka bila minɛn min kɔnɔ ɲangini justice sira fɛ o bɛ kɛ mais Mali problème fanba ye mun ye bi bi in na c'est l'injustice population civile bɛɛ citoyen bɛɛ malien den bɛɛ miiri la ko fanga tɛ bolito bolicogo kelen na parce que dɔw bɛ cɛni dɔw kɛ bɛɛ tɛ kelen fanga sariya kɔnɔna na ayiwa nin bɛ dan sigi an ka bi babu la min tun bɛ tali kɛ ko gɛlɛya minnu tɛmɛna gawo dɔgɔkun tɛmɛnen na an ka maa welelen kun ye kadɛri mayiga ye ale bɛ association gawo lama bore la fo ka taa se dɔgɔtɔrɔ bɔkari